igbo ekene m unu ọ bụrụ na ị na-ekili ihe anụnwa kịta anụnwa ihe ọ pụta bụ na ihe nni na-amasa gị ọ na-adị ị na-alike ili nni gị ka ọ tọọ gị ụtọ and ọ ihe this channel bụ about rie nni gị ka ọ tọọ gị ụtọ relish your food tata m na-ewetala unu ụkwa ọ nni ndị Anambra ji eme ngala hmm? a na-erikwa ya n'anị Igbo ebe niile hmm? nwa bụrụ na iji egote 10 cups mba ọ bụrụ na ụkwa gụọ gị agụ matala onwe gị 1 cup tukwulu anị lie ya unu ma na ndị nọ naija na-eme enjoy ịchọ isi ihe ọbụla i je weta ya fresh mana mba nụ ị nọ n'obodo oyibo nụ ọ nke a ụdị nke a ka ị ga na-afụ ehe ị ga-esoak ya n'abanị chifozie ihe dịka efifie ma mgbe ike ji wee dị gị isi ya ị fụ ka ọ dịzi o totozie obele onye na-alụ ọlụ ga-eli nni so ọ ya ka m ji na-ata grapes okay now ị ga-azagide ya mmili until ọ dị clear ịghọta ọ dịchazie clear ịsapụcha ya aja unu ma na o nwerọ ihe dị njọ gbulu onwe ya ka ilie ụkwa ịtakụta ya aja achụchachago ụkwa anọ tupu ebido siwe ya ịghọtago ehe ọ dịchazi ọcha etu a nọ wepụchaa ihe niile ọ ka mma na iwufu nke niile dị n'ike ahụ karịa aja ga-adịkwa gị na nri you know and the trick e ji asa ya bụ ị na-asa ya ị na-esele enu ya isinye ya n'ọkụ ọ bụ ụkwa dị stubborn biko tinyekwa ya akanwụ ka o yee ụfọdụ na-asị na akanwụ adịrọ healthy ịghọta mana ọ bụ nke dị stubborn unless i nwe pressure cooker mhm, ọ ga-adị mma o yezie pịatapịata ihe dị ka awa naabọ mm. ị fụ ka ọ dịzi ebido m o nwere method nke nchọ iji wee si ya mm, nke a bụ nke ndị ogbete niile ọ na-adị dry and ihe na-eji esi ya bụ ose ọkpọ ọ na-enye ya that taste ya na obele crayfish ụkwa adịka alike ka a chọba ya mma rinne eh, eh. sọsọ ose na crayfish na nnu na obele Maggi ịghọta and ọkwa obele nnu o nkwọ ihe niile hmm? so method nke a mmiri ada adị ya ị chọọ ị ṅụọ mmiri iche ị chọọ ị hapụ ya ọ takọọ n'ime arụ ya hmm? gbagharịa ya ọfụma o dee petepetepete nke obele nwa gị edu ịghọta now ihe a ga-emezi bụ ị ma na ọ bụ normal ụkwa nke na-adị little bit liquid anyị na-etinye ya yabasị ihe niile n'ụkwa but nke a bụ ị ga-eghe mmanụ eghe tinyechie ihe niile ahụ ị kwọgo ịghọtago tinye ha ncha it's kind of ị na-aga through the reverse ịghọta ọ dị nnọọ ka ị na-esi beans ị ga-esinwukwa this method ị chọkwa i sie just directly into your beans ịghọta ọ na-enye ya different taste slightly different taste so ihe m ga-emezi kịta bụ m ga-eche ka yabasị anụwa ghee ọfụma ọfụma mana biko na mbụ ị like go this video ị subscribe go ana m afụkwa ike unu o nwere ndị sị m na ọ na-afịa ha arụ ịsubscribe ma comment ya aghọtara m i understand ọ because ị chọ ịsubscribe na mbụ ee ị chọ ịsubscribe na mbụ na YouTube a ga-eziga gị na Google account ihe a niile dịtụ a bit rigorous mana i mee ya na mbụ ọ ma mfịazi gị arụ ime ọzọ biko try ya ka i mee ya ọ bụrụ na ị like video a sonye anyị na our videos ọ ga-amasị anyị okay now m kpagharịa ụkwa anụwa ọfụma ọfụma m rapụ ya ka mmiri dị n'arụ ya takọọ na tatụ tinye obele nnu ọ ka mma na nnu atụrọ ya ọfụma than na ọ yara ya ya hmm? now agwa m unu na m ga-agwa unu mbọsị m ga-esi nri anụnwa na ọ ihe a ka m nọ na-esi mbọsị m mee that gratitude video yes that vlog ihe a ka m nọ na-eme at the same time m nọ na-eme lemon cake n'okpuru ya ịghọta ehe now ọ bụrụ na unu na-ekiri channel a unu ga-ama na ana m eri nri m ka ọ tọọ m ụtọ ihe a bụ azụ ụdị azụ ahụ a na-enye nwaanyị mụ nwa ọfụụ ị chọ isi ya ị chọ iji wee mee mmemme ị ga-ekechi ya ka ọ ghara igbali n'ite mhm. but because na ọ sọ ebe ọ ka na-esi amago m na ọ ma mgbari so tinye ya mmiri na-ekili ya closely ka o steam more or less because at the end of the day ị ga-atanwukwa azụ anụwa without ị mago without isidị ya n'ọkụ he ọ just ka ọ detụ ede ka nnu na Maggi banye n'ime ya seasoning cubes okay ụkwa eyegokwa o azụ ka anyị na-echezi ịghọta have you liked the video please like and subscribe thank you ka anyị fụnụ ihe result nye hey erimeri na-adị mma erimeri yo hey m kupụta ụkwa m m tinye azụ n'ime ya e wee m bido unu ma na akwụkwọ nri ọbụla m nwere n'ụlọ ka m na-eri nri m kpata basil m m tinye ya ọ basil ka basil ka ba hey chi m o basil okay now atara m azụ kee video unu ga-alike ka m mee next ee eh? gwa m achọrọ m ịma mana ka mbụ ka m megide enjoy this ụkwa ọ na-atọ godu ọ na-atọ ncha nna ka m wetagodi fork ka anyị wee taa azụ ọfụma biko aga m afụ unu n'ọzọ m ga-eme biko nu like ya subscribe comment ya aga m afụ unu ọzọ unu anụgo ehe ka emesịakwanụ ka emesịa